Go raibh míle maith a Thomás. Dia dhaoibh. Sé bhur mbeatha. Tá sé go hálainn sibh uilig a fheiceáil anseo. Mo mhíle buíochas le chuile dhuine ag Imbolc as cuireadh a thabhairt dom ceol a sheinm agus caint a thabhairt anseo inniu, agus as brú a chur orm mo leithscéal as spreagadh a thabhairt dom mo chuid Gaeilge a feabhsú ag an am céanna. Is mór an onóir dom a bheith anseo le caint a thabhairt ar an tionchar a bhí ag an cheol ar mo shaol, le cúpla scéal a roinnt libh agus le cúpla cuntas a thabhairt daoibh faoi na daoine a chuaigh i bhfeidhm orm mar cheoltóir agus mar dhuine. Tosóidh mé ag an tús. Is as Dún Dealgan, Co. Lú mé agus tá cónaí orm taobh amuigh de Cairlinn i Sléibhte Cuailnge anois. Is as Tír Eoghain do m'athair John agus as Ard Mhacha do mo mháthair Patricia. Bhog siad go Dún Dealgan mar gheall ar na Trioblóidí sa Tuaisceart. Níor sheinn mo thuismitheoirí ceol ach tá grá agus tuiscint as cuimse acu don cheol. Bhí siad ag iarraidh go mbeadh a clann ábalta ceol a sheinm. Tá deartháir níos sine agam, beirt dreifiúracha níos sine agus deartháir amháin atá níos óige ná mise. Siocair go raibh Lisa, an dreifiúr is sine, deich mbliana níos sine ná mé faoin am a rugadh mé, agus tá go fóill, Bhí sí cheana féin ina fidléir den scoth. Sheinn mo dhriotháir Patrick an fheadóg mór agus sheinn mo dhriofúr Suzanne an consairtín agus bhíodh an teach i gcónaí lán le ceol traidisiúnta. Nuair a bhí mé i mo bhabaí, thosaigh mé amach ar an phianó agus ar an fheadóg stáin agus is cuimhin liom a bheith ag dreapadóireacht suas ar an cathaoir mar a bheadh tábla ollmhór inti. Caithfidh sé go raibh mé beag. Deir m'athair go dtiocfadh liom The Hag at the Spinning Wheel a sheinm go foirfe ar an fheadóg nuair a bhí mé ceithre bliana d'aois. Port dúbailte, ceithre pháirt, atá measartha casta. Deir mo mháthair go raibh an ceol ionam ón tús. Thosaigh mé ar an bhainseó nuair a bhí mé ocht mbliana d'aois agus ar an fhidil nuair a bhí mé naoi. Thit mé i ngrá leis an fidil ón tús agus d'éirigh mé as na gléiseanna eile ansin. Bhí an t-ádh orm gur chuardaigh m'athair múinteoir áitiúil iontach i nDún Dealgan, Rose O'Connor, ó chlann chlúiteach mhuintir O'Connor. Mhúin sise Lisa, Suzanne agus mé féin ina dhiaidh sin ar feadh cúpla mí díreach. Chomh maith leis an fhidil a mhúineadh, threoraigh Rose ár dteaghlach ar ár n-aistear sa cheol traidisiúnta nuair a thug sí scoláireacht do Lisa le freastal ar Scoil Cheoil Willie Clancy i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir. Chuaigh muid ann nuair a bhí mise aon bhliain d'aois agus bhí muid ann achan bhliain ó shin seachas aon bhliain amháin nach raibh mé ann. Nuair a chuaigh mé fhad le Rose cúpla bliain ina dhiaidh sin, thug sí rud ínteacht faoi deara ionam agus shíl sé go mbeadh an-dúil agam sa veidhlín chlasaiceach, rud a shíl mé i gcónaí a bhí fíor-ghéarchúiseach. Ag an am seo bhí mé ag tógáil mo chuid tiúineanna uilig ó mo dheirfiúracha agus ó mo dheartháireacha. Tá an cháil orm sa teaghlach gur sciob mé tiúineanna Lisa ar an fhidil agus gur úsáid mé iad i mo chuid taifeadaí agus ceolchoirmeacha ó shin cosúil leis an seit seo a fuair Lisa ó Charlie Lennon, The Smiling Bride agus The Handsome Young Maidens.

Ba é Martin McAllister, an giotáraí iontach as Crois Mhic Lionnáin, an chéad duine a chuaigh i bhfeidhm orm ó thaobh an cheoil de agus mé óg. Casadh orm é nuair a bhí mé ag gabháil den bhanjo agus shíl sé go raibh mé an-mhaith. Ba ghnáth leis mise a thabhairt leis chuig neart imeachtaí agus tograí ceoil agus thug sé deis dom mo chéad seisiún taifeadta gairmiúil a dhéanamh i stiúideo agus ceol a sheinm ar an mhéarchlár do dlúthdhiosca nuair a bhí mé ocht mbliana d'aois. Tugadh an deis dom ceol a sheinm le ceoltóirí ar nós Briege Murphy agus Seán Mone ag an am sin Agus thóg sé mise leis mar bhall de bhanna le ceol a sheinm ar The Gerry Kelly Show ar an stáisiún teilifíse UTV. Ní raibh léiritheoirí an chláir róshásta nuair thóg sé páiste óg le seinm ar an chlár ach rinne sé mé a chosaint agus dúirt sé wait until you hear her play! Mhothaigh mé riamh anall go raibh mé i mo dhuine fásta agus mé ag casadh ceoil. agus bhí an-dúil agam a bheith ar an teilifís agus ar an raidió agus b'aoibhinn liom an meas a bhí ar daoine orm mar cheoltóir. Chreid m'athair go raibh bua faoi leith agam agus roimh i bhfad bhí sé cosúil leis na haithreacha a fheiceann tú ag taobhlínte na gCluichí Oilimpeacha, an-díograiseach, díograiseach, díograiseach,

go fóill cén dóigh a raibh an t-am aige é sin a dhéanamh. Am ar bith nach mbeinn ag cleachtadh bheinn ag éisteacht. Agus b'iomaí téip de chuid Cathal Hayden, De Dannan, Mary Bergin agus Tommy Peoples a bhris muid ó bheith ag éisteacht leo an oiread sin. Bhí cáil ar m'athair ar fud na hÉireann fosta mar gheall ar a chuid scileanna ceamaradóireachta, Thugadh sé an físceamra leis achan áit le taifeadadh a dhéanamh ar achan rud agus tá neart VHSanna sa bhaile againn agus scoth na gceoltóirí orthu agus bheadh orainn iad uilig a fhoghlaim, gach nóta, gearra, rollán agus athrú. Ba mhinic a iarradh sé orm an ceol a scríobh amach ar pháipéar i bhfoirm ABC agus bheadh orm an píosa ar fad a scríobh amach leis na hathruithe uilig. Mar sin de, dá mbeadh ceithre pháirt sa phíosa, b'fhéidir go mbeadh sé dhá leathanach déag ar an iomlán. Bhí sé ag iarraidh go ndéanfainn na cleasanna a bhí ag na sárcheoltóirí seo a fhoghlaim agus shíl sé gurbh é seo an bealach ab fhearr le tabhairt faoi. D'fhoghlaim mé cuid mhaith den cheol traidisiúnta os comhair na teilifíse, an píosa seo a leanas le James Kelly san áireamh, a taifeadadh ó The Pure Drop, Over the Moor to Maggie agus The Heathery Breeze. Ar a laghad bhí taste maith ag m'athair don cheol, buíochas le Dia.

Nuair a bhí mé naoi mbliana d'aois thosaigh mé ar an fhidil. Siocair go raibh neart tiúnanna agus eolas agam ar an bhanjo agus an méarú céanna ar an dá ghléas, bhí an-suim agam ann ón tús. Tráthnóna amháin scairt mo mháthair orainn go bhfeicfeadh muid an veidhleadóir virtuoso a bhí thart ar dhá bhliain déag d'aois agus í ag seinm ar an teilifís. D'éirigh le m'athair cuid den chlár a thaifeadadh. Ba í Leila Josefowicz a bhí ag seinm agus bhí sí dochreidte ar fad. Is é dúirt mise, sin an rud, an rud atá mise ag iarraidh a dhéanamh. Ní bhfaca mé duine ar bith ag dul suas chomh hard sin ar mhuineal na fidile riamh agus ó tharla nach raibh sí mórán ní ba shine ná mé féin, chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm.

In áit na mbonn, rinne m'athair múinteoir clasaiceach ar an violin a chuardú sa cheantar. Ba é an tAthair McNally an té ba chlúití agus cuireann daoine an cheist orm go dtí an lá inniu, an scoláire de chuid an Athar McNally thú? Ní hea. Bhí sé aitheanta go maith as an oiliúint a chuireadh sé ar shárveidhleadóirí agus dhéanadh sé saor in aisce é. Ach nuair a shroich muidne é rinne sé cúpla scrúdú liom agus d'inis sé do m'athair go raibh mé róshean le toiseacht. ar an ceol clasaiceach agus nach mbeinn riamh ábalta é a sheinm, ó, agus nach raibh cluas mhaith agam. Buíochas do Dhia nár chuala mé é sin ag an am, agus ádhúil go leor, bhí go leor céille ag m'athair, nó mb'fhéidir nach raibh, go raibh a fhios aige go raibh sé sin contráilte agus rinne sé múinteoir eile a chuardach. Chuardaigh sé Sheila Thompson. Bhí cónaí uirthi ag bun na feirme agus ní raibh ann ach deich mbomaite siúlóide an scoil ón scoil náisiúnta. Thuig sí go raibh mé i mo scoláire díograiseach agus bhíodh sí do mo mhúineadh achan lá roimh i bhfad. Rachainn a fhad léi am lón le cleachtadh a dhéanamh. Rachadh cara eile ansin i ndiaidh an scoile agus casadh muid ar a chéile ag a seacht sa tráthnóna le tuilleadh cleachtadh a dhéanamh cuid maith laethanta. Thóg sí fíorbheagán airgid dá saothar, is cuimhin liom gur thug m'athair dhá chéad ochtó punt di sa bhliain. Thugadh sí ceol le foghlaim dom. agus ba ghnách léi físeáin de na ceoltóirí ab fhearr ar nós Perlman, Menuhin agus Anne Sophie Mutter agus iad ag seinm na píosaí a thaispeáin dom. Bheadh sí gnóthach ag cócaireacht, ag glanadh nó ag dathú a cuid gruaige a fhad is a bheinnse ag cleachtadh sa seomra suí agus bheadh sí ag teacht agus ag imeacht ag cuidiú liom i rith an ama. Chuir sí isteach ar na scrúduithe grádaithe mé agus ar mhórán comórtas fosta. Ba ghnách léi neart ábhar a thabhairt dom le dul fríd agus thugadh sí píosaí deacra dom fosta. De ghnáth ní thugann múinteoirí ar an veidhlín clasaiceach píosaí deacra do pháistí siocair go mothaíonn siad nach bhfuil siad réidh ó thaobh na teicníce de go fóill. Chreid sí go dtiocfaí an teicníc a fhoghlaim do na píosaí deacra agus bhí an ceart ar fad aici. Bhí an-spraoi agam ag foghlaim na píosaí iontacha seo cosúil leis an cionn seo a sheinnim go rialta, Czardas le Monti.

Faraor, chreid Sheila, dála neart múinteoirí uirlise eile ag an am, nach dtiocfaí ceol clasaiceach agus ceol traidisiúnta a fhoghlaim ag an am céanna. Ní raibh ann ach ceann amháin nó ceann eile. Bhí na múinteoirí traidisiúnta ar an dóigh céanna. Dhá dhomhan iomlán éagsúil a bhí i gceist agus bhí mise idir dhá thine Bhealtaine. Nuair a bhí mé trí bliana déag d'aois bhí mé fós ag gabháil den cheol traidisiúnta go rúnda, sna seisiúin, sna comórtais, sa bhaile agus bhí an bua agam ag Fleadh Cheoil na hÉireann. Bhí mo ghriangraf agus m'ainm sa páipéar áitiúil agus chonaic Síle é. Nuair a chuaigh mé chuici don chéad rang eile níor lig sí isteach mé. Honestly. Thuigfeá gur am millteanach i mo shaol a bhí ann agus bhí a fhios agam nach dtiocfadh liom éirí as ceachtar acu. Bheadh sé dodhéanta cinneadh a dhéanamh. Níor labhair muid ar feadh na blianta ach tá mé an-sásta go bhfuil sin uilig thart agus go bhfuil mé fhéin agus Síle an-mhór lena chéile arís. Chomh maith leis an cheol clasaiceach seo, bhí mé gnoitheach ag foghlaim ó dhuine ar bith a bheadh sásta mé a mhúineadh.

So d'fhoghlaim mé cuid mhaith ó fidléir álainn Macdara Ó Raghallaigh ó Chontae na Mí, fear a bhfuil stíl rollach dúchasach seanfhir aige a thóg sé ó Antóin Mac Gabhann. Thóg mé cuid mhaith ó stíl Macdara a bhain an chéad áit dom sa chomórtas sinsearach ag Fleadh Cheoil na hÉireann 2001. Seo tiún a thóg mé ó físeán rúnda a thóg m'athair agus é san iomaíocht.

Nuair a bhí mé trí bliana déag d'aois, díreach i ndiaidh do Síle mé a chaitheamh amach, dúirt m'athair nach gcuirfeadh sé brú ar bith orm a bheith ag cleachtadh agus go dtiocfadh liom éirí as an cheol. Chaith mé cúpla lá ag smaoineamh air agus bhí a fhios agam ansin nach dtiocfadh liom éirí as an fhidil. Leoga, bhí a fhios ag m'athair go maith, agus sin an fáth go raibh muinín aige rogha a thabhairt dom. Ach bhí mo chroí istigh ann, agus thuig mé, em, thuig mé go, go raibh an ceol sa chinniúint agam. Faoin am seo, bhí mé ag freastal ar mheánscoil Saint Louis. Scoil mhór ceoil a bhí inti. Bhí trí seomra cleachtaidh ann, agus pianó i ngach seomra, Agus thiocfadh leat é a sheinm ag am sosa nó dá mbeadh rang saor ann. Thug mé faoin Idirbhliain le banna ceoil traidisiúnta a bhunú a bhí ionnaithe, lonnaithe i mBaile Átha Cliath, Dal Riada, agus rinne muid neart ceolchoirmeacha, camchuairteanna agus sheinn muid ar Chaith mé go leor ama ag taisteal. Taisce Ceol Dúchais hÉireann ar Merrion Square ag lorg tiúineanna agus amhráin. Lig an scoil dom neart ama a thógáil saor agus chuidigh na múinteoirí liom le mo chuid obair bhaile, le mo chuid obair scoile, nótaí breise agus fiú ranganna breise a thabhairt dom i ndiaidh na scoile. Ba mhinic a chuireadh na múinteoirí comhairle orm díreach roimh na scrúduithe. Bhí siad go hálainn. Bhí ceolfhoireann sa scoil fosta, cailíní ar fad, agus nascadh muid le scoil lánbhuachaillí in Iúr Cinn Trá agus rinneadh The Cross Border Orchestra as. Tugadh deis dom a bheith ag seinm leis an cheolfhoireann agus a dhul ar chamchuairt leo. D'fhoghlaim mé cén dóigh leis an stiúrthóir iontach, Gearóid Grant, a leanúint. D'fhorbair mé scileanna amharcléimh agus scileanna sa cheol ensemble agus tugadh deis dom an ceolfhoireann a threorú, onóir ollmhór. Chas mé ar m'fhear céile, John McIntyre, ag an scoil sin fosta. Bhí seisean i Scoil na mBuachaillí béal dorais agus ó tharla nach raibh ceol ar bith sa scoil sin, bhíodh air teacht anall chuig scoil s'againne, leis na scrúduithe ceoil a dhéanamh. Cuireadh isteach i gceann de na seomraí cleachtaidh é chun cleachtadh a dhéanamh agus bhí mise i mbun scrúduithe a dhéanamh ag an am céanna. Cuireadh sa seomra céanna muid le cleachtadh agus casadh ar a chéile muid den chéad uair ann. Ach thóg sé cúpla bliain sula bhfuair muid le chéile nuair a bhí sé féin ar chamchuairt leis na Revs agus bhí mise ar chamchuairt le Rodrigo y Gabriela. Nuair a bhí mé sé nó seacht, yeah, mbliana déag d'aois, chuir mé isteach ar seó tallainne sa Harcourt Hotel i mBaile Átha Cliath. Sheinn mé The Mason's Apron. Bhí Bill Whelan sa lucht éisteachta agus tháinig sé chugam ag an deireadh ag inse dom go raibh an-suim aige i mo chuid mo chuid ceoil. Ghabh mise mo bhuíochas leis agus d'imigh mé liom. Tháinig duine cineálta ón lucht éisteachta a fhad liom agus mhínigh siad cé go díreach a bhí ann, Bill Whelan, cumadóir de chuid Riverdance. Cúpla mí ina dhiaidh sin chinn mé CD a thaifeadadh agus bhí mé ag iarraidh a dhéanamh amach an bealach is fearr a thabhairt faoi. Chuir m'athair Bill i gcuimhne dom agus mhol mé mhol sé dom scairt a chur air le comhairle a fháil. Chuaigh mé i dteangmháil le Bill agus chuir sé cuireadh dom láithreach mo chéad albam a thaifeadadh agus a léiriú. Ba doiligh é a chreidbheáil. Chuir sé sin tús le haistear fada ceoil idir an bheirt againn. Chuaigh mé ar chamchuairt le Riverdance ar feadh deich mbliana. Bhí mé ag an stiúideo cheana sin. cheana sin an tseachtain seo caite ar Chloch na Rón, Conamara, le taifeadadh a dhéanamh ar an fhidil do chomóradh cúig bhliain is fiche Riverdance.

Cara eile liom a bhí ar dhuine de mhórán a chuidigh liom ar m'aistear ná an guitáraí virtuoso Steve Cooney. Chas mé air ag cúpla ceolchoirm agus imeacht, agus Oíche Fhéile Phádraig ag Ionad Ceoil Bharra an Teampaill thug sé cuireadh dom teacht ar stáiste leis féin agus le Begley agus taithí speisialta a bhí ann domsa mar dhuine dá lucht leanúna. Chaith mé seachtain sa Spidéal ansin ag taifeadadh Smaointe le Steve agus shíl sé gur cheart dom cúpla tiún a chumadh agus thug sé dúshlán dom dhá port luasctha a chumadh i ndiaidh cupla ceann a sheinm le chéile. Ba iad seo na chéad tiúineanna a scríobh mé riamh agus chuir sé sin tús leis an chumadóireacht.

Go mall sna déaga, bhínn ag casadh go minic agus mé an-sásta le m'fhidil. Chuaigh mé fhad le teach Jim McKillop go gcuirfeadh sé ribí nua ar an bhogha dom. Nuair a chuaigh mé isteach sa cheardlann, bhí, a bhí lán le fidileacha, chonaic mé ceann amháin ar leac na fuinneoige, a bhí ar an violin ba dóighiúla a chonaic mé riamh. Bhí sé ag lonrú. Thit mé i ngrá. Thug Jim cupla fidil dom le seinm, mar a dhéanann sé i gcónaí, agus thaispeáin sé b'fhéidir ocht nó deich gcinn dom ach amháin an ceann sa fhuinneog, san fhuinneog. Chuaigh sé béal dorais le ribí gruaige a chur ar an bhogha agus a fhad is a bhí mé ag fanacht thóg mé an fhidil agus sheinn mé í. Bhí sí go haoibhinn. an fhidil ab fhearr a sheinn mé riamh, agus go fiú ag an am sin sheinn mé cuid maith gléasanna daora a bhí fíormhaith. Cibé price atá i do chloigeann, thig leat é sin a mhéadú fá deich nó b'fhéidir níos mó ná sin, tá na fidileacha maithe an-daor ar fad. I gcás ar bith, chuir mé ar ais í agus thiomáin mé chun an bhaile. Nuair a bhain mé an baile amach, Bhí mé ag sileadh na ndeor. Shíl mo thuismitheoirí go raibh timpiste agam ar an mbóthar. Ach ní raibh. D'inis mé daofa gur thit mé i ngrá leis an violin agus go mb'fhéidir nach raibh sé fiú ar díol agus fiú dá mbeadh, nach mbeadh an t-airgead agam. Bhí mé trína chéile. An lá arna, arna mhárach Thug m'athair míle punt dom agus d'iarr sé orm a dhul suas agus éarlais a chur síos uirthi. Nuair a shroich mé teach Jim, d'inis sé dom go raibh an violin curtha i dtaisce don Athair McNally. Bhí comhrá teasaí ansin againn agus mhínigh mé dó go raibh mé i ngrá leis an violin. Dúirt sé gur inis sé don Athair McNally go raibh violin aige do scoláire dá chuid thar an ghuthán ach nach bhfaca an tAthair McNally nó an scoláire é. Ádhúil go leor bhí an cairdeas idir mé féin agus Jim ina bhuntáiste agam. D'aontaigh sé liom sa deireadh agus d'éirigh liom iasacht a fháil ón Chomhar Creidmheasa. Sin é. Violin Max Muller a bhí inti, a rinneadh in Amsterdam sa bhliain 1933. Tá bogha galánta agam fosta a rinne an déantóir iomráiteach Noel Burke agus is é an bogha seo chomh maith leis an fhidil agus na téada, dar ndóigh, a ligeann dom ceol a sheinm le doimhneacht agus le stuaim agus teicnic.

Maeve Broderick ó Acadamh Ríoga na hÉireann i mBaile Átha Cliath. Bhí ranganna príobháideacha agam léi ag Killiney i mBaile Átha Cliath. Nuair a thosaigh mé ag siúl amach le John agus mé thart ar bliain is fiche d'aois, bhí mé fós ag freastal ar ranganna le Maeve. Ba ghnách liom a rá le John, ní thig liom castáil leat go dtí an tseachtain seo chugainn, caithfidh mé cleachtadh. Chaithinn cúig uaire a chloig sa lá ag ullmhú do na ranganna go cinnte agus bhínn i gcónaí buartha nach mbeadh go leor déanta agam. Nuair a chas John ar Maeve cúpla bliain ina dhiaidh sin, phléasc sé sna tríthí ag gáire siocair gur sheanbhean bhog, bháúil, cineálta a bhí inti. Ach múinteoir álainn ab ea í a bhíodh ag súil le mórán óna cuid daltaí. Bhí mé i mo cheoltóir gairmiúil agus mé leathbhealaigh fríd an mheánscoil agus bhí an scoil go breá ach bhí sé sa chasán ar rudaí eile. Chomh luath agus a bhí an Ardteist thart bhí mé saor le mo sháith ceoil a sheinm. Mo sháith ceoil a sheinm. Ní dheachaigh mé chun na coláiste agus, le bheith fírinneach, níor, níor chronaigh mé riamh é. Bhí am iontach agam agus thaisteal mé an domhan cúpla uair. Tugadh deis dom ceol a sheinm le laochra ar nós Rodrigo y Gabriela agus Bill Whelan, mar a luaigh mé roimhe, ach le ceoltóirí eile fosta, fosta, cosúil le Damien Rice, Bono, Lisa Hannigan, Cara Dillon, Lou Reed, Nick Cave, Beth Orton, Julie Fowlis, The Stunning agus banna ceoil is ansa liom, Väsen. Tá aithne agam ar mo chuid laochra fidiléireachta anois fosta, James Kelly, Cathal Hayden, Gerry O'Connor, Bríd Harper, Frankie Gavin agus cuid acu atá imithe ar shlí na fírinne, Tommy Peoples agus Seán Maguire, go ndéana Dia grásta orthu. Bím ag seinm le beirt laoch go minic, ZoDoMo le Máirtín O'Connor agus Dónal Lunny agus is beag nach caithfidh mé pinse a bhaint asam féin. Mar chonclúid, bhí an t-ádh orm gur tugadh neart deiseanna dom i rith mo shaoil a lig dom a bheith i mo cheoltóir agus saol álainn a bheith agam le m'fhear céile agus le mo theaghlach, gléasanna galánta agus saol lán de cheolchoirmeacha, de chainteanna, de chumadóireacht agus neart ríomhphoisteanna agus na rudaí ar fad atá fite fuaite le saol an cheoltóra. Tá mé anois ag iarraidh mo bheirt pháiste, Eoin agus Fiona, a spreagadh agus tuigim go rí-mhaith go mbeidh, go mbeidh orm síoba a thabhairt daofa ar fud na háite ionas go mbeidh siadsan ábalta oiread is leath do na deiseanna a bheith acu agus a bhí agamsa.